no rest krismas ka a na-agba wee sị ka m da fụsịanụ ndị fụ m n'anya na ndị m fụ n'anya ka m nyesị onye ọbụla gift m buletara onye ọbụla mmadụ ka ịbụ na be eze igbo ka m si wee- wee wee napụtakwa kịta ịghọtago o- ebe ego kwuru ebe m butere nyanwa ịghọtago ọ mmadụ ka eji aganụ Ee, mba ọ na ọ dịkwa na-akpọ m na ndị ndị mmadụ ọrụ nka Ifo ya.
Hello. Nna e unu ejizi GPRS eso m. Eh, kịta kịta m just na-abatasị nnọọ ị kpọbago m na fon. Ee, abatago m aga m ka m bịa fụ More Light. Ịghọta ka m ne ka m negasịkwa ndị ebe m ji maka ya wee nata. Ana m abịa ana m abịa ana m abịa. Emesịa ka m kpọọ anyị na nwanne webe di. More the more. Akwụkwọ amaka. Ọ maka nnọọ. Ị na-agịrị ya. Maka mbido. Ee. Ka m bido More. Ịfụrụ nwa?
Eh. Ncheta kasị. Ncheta ka ndị Igbo na-agụ ya n'afa. O nwekwa ndị emeela ọgọ ebulu ọgọ gbaa ọfịa. Mana ezie ada agụta fa ọnụ. Mana the most important na mmadụ mere gị ihe i cheta. A na-emela ọgọ bulu ọgọ baa ọfịa nụ. Ọkwa nke a bụ aja anụ.
Ekpele m o gosigo na ekpele m kpe n'isi gị ọ nọ n'iyi. All this while ịpụ. ana m ebu ọnụ n'afa ya ekpele mgbe m na-eje mountain afa gị na-adị ya adịghị n'afa ya mba More ọ rezi nke nwa ah. jide ka iji jide ka iji thank you very much
eh, eh, Nancy Nancy Nancy bịa mmanya ya nwụ
More ah, ah, ijezi wọrịba

igbosi nọ na nkịtị egwuchago ndị otu gị nwoke m mgbe eri anwụgo di m ono ma ha ji ife ha egbuchago ndị otu niile na kụkwụ ndị ebi ndụ
ezigbo gbasa ndị a na na na ọbịbịa mba ebe ana m enwere ha nwere na ị sọvaịvụrụ nne m More the More daalụ nwanne m nekwa na anya More More chelu ngwu a ga-ata ata sị atụna ya mbọ ịghọtago maka na ọ mmadụ nwe ọgbụ ewu na-ata nna gị mụ gị and asị na ụbọchị nke nwanne ya na ịghọtago and onye ilo ga na-asị na gị chụọ ijiji ma ife mee gị onye ụlọ ga-akpọ ya ọnya maka na ọnya ka ọ bụ mụ ịmago na anọ m na taụn wee na-eche na-eche sị kedu ife a ga-aba eme abala ka a sụọ anya ole ka ọ bụrụ nri wee sị na etu m nata na m ga-abịa fụ More ka a mara ife e ga-eme ka a na-esi ya lụ ị nanarịkwa n'iyi etu a dịsi esi wee nanarị n'iyi ịghọta dịtin maka na abịago m oge ọbụla asị asịrị village akpọ m na fon asị na na More si ọnya More Light si ọnya wee nata etu a nata wee si ọ bụrụ na ife dị ka vulcanizer ma ọ bụ in fact si chọọ ọrụ aka ka ị ma na mmadụ eji ego wee support ịghọtago ka ọ na-ebuzi ọgụ ọbụla asịrị asịrị ogbe moonlight nọ na ya asị na onye asị moonlight agbara m na nghọta so wee sị ka m nata ka m bịa fụ ka mụ na ịtụ alụ a maka na ịtụ anyị bụ nwanne m ọ bụ nwanne m ka igbo so n'onye nwata m ji wee na-agwụkwa ya ka maka na emelu nwa ogwugwu emelu nwa anọsi ike otu mọ ya ebike ewe n'iwe oke atangarụ n'anya oyibo ọnọ nkịtị mba na iburu ibu ọ bụrụ na adịrọ m active ya dị ndụ lute ebe mba adịghị m ọfụma awapị gbugị all this while a na-adị m ọfụma wee ka dị ndụ imodekpe nna so n'isi gị mana mountain adị m eme ọfụma wee nwee shops n'okporo dobe niile a oh. more like lọsọ supermarket ọ nke m ka ọ bụ boutique mụ nwe ebe na-eleta skirt mụ nwe ọ bụla dị m eme ọfụma ka eme iji bute m gift mba mba mba aka ihe ihe mere ọ bụ aka ihe onye butere gift at ọmụ nsọ n'ụlọ ụlọ dere nkwunye n'ike nke na-asị na onye butere gift

ị ka eri afụ ka ji ị ka ya ata afụ ka akwara anụ don't worry ihe ihe kwu mbe enyi nwoke egbu gị ị bịa ịkparị m thank God na ị ṅụrụ mmanya anwa nancy bịa bịa bịa bịa bịa wechere ndị mmanya ha imagine anụ ọhịa
na i mere enyi gị nwoke enwekwu ihe ya mkparị ka ọ bịara ịkparị gị
Nancy ka ị na-eme? Ama aṅụ mmanya. ya no ị nụkwa nwaanyị a sị na ị na-eti ego kwa ego ọ kọrọ 15 ajọ ọhụ nne gị God have mercy upon us.
ma ọ gịnị Remi bata n'ime o Papa God help me.